Cuireadh tús leis na craobhacha Liathróid Láimhe Dúbailte i rith na seachtaine agus imríodh na babhtaí ceathrú ceannais i bPáirc an Chrócaigh ar an Domhnach, le dianiomaíocht agus iomaitheoirí nua. Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta.
Bhí na súile ar fad ar an gcoimhlint mhór idir curaithe 2024, Daniel Relihan agus Michael Hedigan ó Chorcaigh, agus na seaimpíní reatha ón gComórtas Fómhair, Garry McDonnell agus Brian Carroll na Mí. Bhí taispeántas liathróid láimhe den scoth le feiscint ón tús ag an lucht féachana i bPáirc an Chrócaigh. Bhí an Mhí go láidir ag an tosach agus an lucht leanúna ag baint ard-thaitneamh as an sár-choimhlint seo. Ach, fuair Garry McConnell buille ar a lámh agus iad naoi i gcoinne cúig chun tosaigh agus thosaigh Corcaigh ag troid thar n-ais ansan. Agus an taoide á casadh, fuair Corcaigh smacht ar chúrsaí agus ní raibh beirt na Mí ábalta iad a cheansú, leis na Corcaígh ag tabhairt ardthaispeántas ar fad. Bhí an cluiche agus an choimhlint seo chomh dian san gur scriosadh an liathróid fiú ag an deireadh. An chéad chluiche buaite ag Corcaigh, 21 i gcoinne 16.
First game.
Bhí Daniel Relihan agus Michael Hedigan ag imirt ar sárchaighdeán sa dara cluiche agus iad gafa 9, 0 chun tosaigh. Ainneoin gach iarracht ón Mhí, ní rabhadar ábalta chun slí a fháil thar n-ais. Facthas liathróid láimhe ar sár-chaighdeán ar fad anseo. Taispeántas iontach ar fad ó Chorcaigh agus an dealramh orthu anois go bhfuil an t-ocras ann go cinnte an teideal a chailleadar anuraidh a fháil thar n-ais i mbliana. Bhuadar an dara cluiche, 21 i gcoinne 8. Chuir péire Cill Mhantáin, Michael Gregan agus Jerome Willoughby, tús iontach lena gcluiche le seaimpíní 2023, Diarmuid Nash agus Colin Crehan ón gClár. Ach bhí taithí iontach ag Nash agus Crehan agus fuaireadar smacht diaidh ar ndiaidh ar an gcluiche. Bhí cruinneas iontach ón mbeirt seo agus an-chomhthuiscint ar fad eatarthu. Chríochnaigh muintir an Chláir go láidir agus thugadar an chéad chluiche leo, 21 i gcoinnibh 10.

Ach bhí seatanna iontacha ag muintir an Chláir agus draíocht ó imirt Colin Crehan lena chuid scileanna den scoth. Ainneoin tréan iarracht ó Chill Mhantáin, ní rabhadar ábalta teacht thar n-ais. Bhuaigh Diarmuid Nash agus Colin Crehan an cluiche, 21 i gcoinne 13, agus áit sna babhtaí leathcheannais acu i gcoinne Daniel Relihan agus Michael Hedigan, ba cheart go mbeadh ardchomhrac ansan. D'oibrigh péire Aontroma, Jordan O'Neill agus Mark Rainey, a slí suas tríd na céimeanna ón leibhéal sóisearach, go dtí an leibhéal idirmheánach agus léirigh siad go maith ina gcluiche oscailte i gcoinne muintir Chorcaí, David Walsh agus Tadhg O'Neill a d'imir go maith le chéile faoi aois. Ach nuair a fuair péire Chorcaí a seans, thapaigh siad an deis agus le roinnt seatanna cumhachtacha ó O'Neill agus Walsh, críochnaíonn siad an chéad chluiche go láidir chun é a bhuachaint, 21 i gcoinne 18. Bhí an dara cluiche ina scéal iomlán difriúil. Bhí Jordan O'Neill thar a bheith beacht agus é ag freastal, ag tógáil buntáiste nach raibh na reibiliúnaigh in ann a dhúnadh. dírithe agus sa rithim ceart. Thug O'Neill agus Mark Rainey an cluiche go dtí cluiche cinniúnach le taispeántas an-láidir ag buachaint an dara cluiche, 21 i gcoinne 10. Choimeád fir Aontroma an momentum ag dul isteach go dtí an tríú cluiche in ainneoin iarrachtaí is fearr fhir Chorcaí agus leag siad síos marc mar phéire le bheith ag faire amach dóibh anseo ins an Sraith Uile-Éireann. Bhuaigh siad an cluiche cinniúnach 11, 3 agus chuaigh siad ar aghaidh go cumhachtach isteach sna babhtaí leathcheannais. I gcluichí eile, chuaigh na seaimpíní reatha, na deartháireacha ó Chill Chainnigh, Peter agus Patrick Funchion, ar aghaidh go dtí na cluichí leathcheannais go héasca i gcoinne Eoin McGinnity agus Ramunas Ramanauskas ó Mhuineachán. Bhuaigh siad 21 i gcoinne 8, 21 i gcoinne 9 agus tabharfaidh siad aghaidh ar bheirt Aontroma sna babhtaí leathcheannais. Ní raibh ach cluiche ceathrú ceannais amháin i gcomórtas na mban ag an deireadh seachtaine. Bhuaigh iar-sheaimpíní Aisling O'Keeffe agus Carmel Kelleher ó Chorcaigh ar phéire Thír Eoghain, Caitlín Conway agus Elizabeth McGarvey, 21, 1, 21, 15. Tabharfaidh siad aghaidh ar na seaimpíní Ciana Ní Churraoin agus Niamh Heffernan sna babhtaí leathcheannais.